Bonsoir les amis. Bi an bɛ ka nin video kɛ an dusukun ma kasalen don kosɛbɛ. bi an bɛ ka nin video kɛ an dusu kasilen don kosɛbɛ parce que an ka eh, politisiyɛn n'o ye sumayila sise ye hali ni a ni anw tɛ tɔn kelen na a tununna sumayila sise tununna depuis le 25 depuis le 25 fo ka na se bi ma mɔgɔ si t'a dɔn sumayila sise bɛ yɔrɔ min mɔgɔ si t'a dɔn sumayila sise bɛ mɔgɔ minnu bolo hali ni gouvernement ye communiqué kɛ ko cellule de crise bilala sen kan an bɛ don min na ko bi mɔgɔ si tɛ a dɔn sumayila bɛ bolo min kan mais sumayila ko anw bɛ min dɔn a la an bɛna o da aw tulo kan bi sumayila ko kɛra cogo di mun ye sumayila n'a ka mɔgɔw sɔrɔ o tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen fɛɛrɛ jumɛnw bɛ se ka tɛmɛ walima an bɛ négocier de wa walima an bɛ intervention militaire de kɛ wa sumayila ko kɔni a bɛ nin niveau de la maliyɛn bɛɛ de kunko don parce que sumayila eh, le, depuis le 25 a tun bɛ kalata campagne de la donc kalata campagne sumayila sise n'a jɛɲɔgɔnw u tun bɛ o la u ka localité de la n'o ye ɲafunge mara ye donc ɲafunge mara kɔnɔna la dugu duguninw caman de bɛ yen donc i n'a fɔ saraferew b'o la i n'a fɔ kumayiraw b'o la donc kasara in ye u sɔrɔ o sababu de la mais kasara in b'a yira k'a fɔ ko anw ka jamana ma lakana lakana ma sabati anw ka jamana kɔnɔ lakana ma sabati anw ka jamana kɔnɔ parce que sumayilaw dɔrɔn tɛ mɔgɔ o mɔgɔ n'i taara yɔrɔ ninnu na yen lakana foyi de tɛ yen donc min ye sumayilaw sɔrɔ a bɛ se ka maliden kelen kelenna bɛɛ sɔrɔ o de la an bɛɛ kunko don bɛɛ ka wuli k'i jɔ nin ko la sumayila sise yɛrɛfagasu tun tɛ sumayila sise mɔgɔ tun don mɔgɔ min ɲɛmajɔlen don kosɛbɛ mɔgɔ tun don mɔgɔ min bɛ kow jateminɛ yanni a k'i kɛ a kan o de la an tɛ se k'a fɔ n ko a ye risiki ta sumayila sise n'i y'a jateminɛ a b'a dɔn degun minnu bɛ yɔrɔ ninnu na mais yɔrɔ ninnu ni o ye mɔbiti mara kɔnɔna ye mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ taa yen i b'i jigisɛmɛyɔrɔ kɛ yɔrɔ dama dama damaw de ye o jigisɛmɛyɔrɔ ninnu olu de bɛ i ka lakana lasabati ka sababu kɛ an ka finitigilamɔgɔw o yɔrɔ ninnu kɔni na kɔni u tɛ se ka lakana lasabati kosɛbɛ donc sumayila sise n'a ka mɔgɔw an'a jɛɲɔgɔnw u y'u to u bɛ kanpaɲi de la kanpaɲi parce que sumayila kun ɲininen don yɔrɔ in na kosɛbɛ a ka di yɔrɔ in mɔgɔw ye kosɛbɛ kosɛbɛ a ka di ɲafungekaw ye kosɛbɛ kosɛbɛ mais depuis n'i y'a jateminɛ 2013 bɔra a la sumayila tun sen ma se yen donc sumayila kun sen ma se yen o tɛ dɔwɛrɛ ye parce que dugumisɛnnin ninnu kɔnɔna la lakana ma sabati donc o b'a yira k'a fɔ ko sumayila kun tɛ yɛrɛfagasu ye mais nin sen nin sen in u ye garanti dɔw de sɔrɔ u ye dannayakan dɔw de sɔrɔ o de kama u wulila donc ka taa kanpaɲi na donc u taara kanpaɲi na sarafere u bɔra yen k'u bɛ taa kumeyira donc kumeyira an bɛ yen dɔn mali actu lajɛbagaw bɛ yen dɔn kosɛbɛ n t'a dɔn ni aw hakili b'a la a san fila ye ɲinan ye kumeyira mɛri donc u kun ye anw ka journalisiw minɛ faamaw y'an ka journalisiw cɛ ko parce que ko an ye kuma dɔ fɔ k'an ko ko minisiri dɔ ka baara bila donc o baara bila o fɔli o tun ma bɛn u ma donc u ye jugu nkalon ta ka da an na nkalon min ni tiɲɛ bɔlen don donc o nkalon min tun dara mali actu la u ko ko kumeyira mɛri ko anw tun bɛ ka chantage kɛ o de la donc o sen fɛ anw ni kumeyira mɛri donna ɲɔgɔn na an ni kumeyira mɛri n'a kumeyirakaw ye ɲɔgɔn dɔn an ye yɔrɔ ko caman faamu parce que anw wulila ka s'u ma n k'a fɔra n k'anw bɛ ka chantage k'aw la n ko anw dun preuve jumɛnw b'aw bolo n ko parce que n ko anw tɛ chantage kɛlaw ye n ko anw ka baara tɛ a to an ka wuli k'a fɔ k'an bɛ chantage kɛ mɔgɔ la miliyɔn kelen miliyɔn fila nɔfɛ donc o y'a to an ye ko caman faamu ko ninnu na ani eh, amadu kufa yɛrɛ baarakɛɲɔgɔn kɔrɔ dɔw donc an ni olu ye ɲɔgɔn nasɔrɔ an n'olu fana kumana walasa an bɛ se ka sumayila ko faamu cogo min na Sumayila ko maliyɛn bɛɛ de kunko don bɛɛ ka wuli k'i jɔ parce que min ye sumayila sɔrɔ nin ye a bɛ se ka an kelen kelenna bɛɛ sɔrɔ a bɛ se ka an kelen kelenna bɛɛ sɔrɔ o dɔrɔn tɛ a bɛ se fana ka se an kelen kelenna bɛɛ somɔgɔ ma wa sumayila yɛrɛ an ka politiki bunakun kan mɔgɔ gansan tɛ donc mɔgɔ gansan tɛ bari n'i y'a jateminɛ an ka fanga sinamatɔn o ɲɛmɔgɔ don wa an ka kalatabaw la a bɛ na fo jɔnjɔn filanan na tuma caman donc o b'a yira k'a fɔ ko hali minnu n'a tɛ kan fɔ olu man ka ɲin'a kɔ k'a fɔ ko jama fanba b'a nɔfɛ donc jama fanba b'a nɔfɛ o kama sumayila minɛli o ye koba de ye anw ka jamana kɔnɔ Donc Soumaïla minɛli ye koba y'an ka jamana kɔnɔ ni o kɛra fana a kɛcogo ma ɲɛ parce que a kɛra kalata min senfɛ donc o kalata in n bɛna don o de la k'o walawala aw ye Soumaïla yɛrɛ a ko kɛra cogo min donc Soumaïla n'a jɛɲɔgɔnw donc u wulila k'u bɛ taga Kumeira de donc k'u bɛ taga campagne na Kumeira donc komi n y'a fɔ ɲɛna cogo min depuis 2013 sumayila sise yɛrɛ kun sen ma se yɔrɔ ninnu na donc a ka militanw tun bɛ ka a laɲini yen kosɛbɛ donc sumayila ninnu tun bɛ mɔbili fila de kɔnɔ donc mɔbili minnu don a b'i n'a fɔ eh, sapeur pompier mɔgɔw ka mɔbiliw de don donc mɔgɔ caman de bɛ don a kɔnɔ k'i sigi kɔfɛla la donc u tun b'o katikati fila de kɔnɔ donc sumayilaw tun bɛ kelen kɔnɔ o tun bɛ ɲɛfɛ donc kɔfɛ délégation mɔgɔ tɔw tun b'o kɔnɔ maintenant u tun bɛ ka taga kumeyira donc n y'a fɔ aw ɲɛna cogo min na kumeyira mɛri yɛrɛ n'i ye a jateminɛ o yɛrɛ o ni sumayila ka surun ɲɔgɔn na dɔɔnin parce que eh, furu furuɲɔgɔnmaw bɛ furu siraw bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ donc mɔbili ninnu de wulilen filɛ nin eh, tilegan fɛ ka dugu in sira minɛ n'o ye kumeyira ye donc sira in yɛrɛ a tun man ka tɛmɛ ɛrɛ fila kan u ye sira minɛ u ye dɔ boli u ye caman boli u sera yɔrɔ dɔ la a b'i n'a fɔ bamanci dɔw olu bɔra u y'a to u tɛmɛna donc dɔw bɔra kɔfɛ dɔw bɔra ɲɛfɛ u ka sɔrɔ ka mugu cili daminɛ u ye mugu ci mugu ci ci mɔbili ninnu na fo ka mɔbili ninnu convoi bloke f'u ka jɔ donc mɔbili ninnu jɔlen u ka sɔrɔ ka n'u lakori Parce que Soumaïla, sɔrɔdasi kun t'a kɔ MINUSMA kun t'a kɔ fo a n'a ka militanw dama hali a ka garde corps n'o o ye lakanabaga ye n'an b'a fɔ min ma ko garde corps o yɛrɛ tɛ sɔrɔdasi tɛ an b'a fɔ minnu ma gorobaraw de don walasa u bɛ mɔgɔw kɔni u b'i dɛmɛ dɛmɛ dɔrɔn komi ni jama girinna jama bɛ lakana cogo min na n'o tɛ k'a fɔ ko mɔgɔ don mɔgɔ min bɛ se k'a défend o mɔgɔ kun tɛ donc u y'a kɛ ten de donc ka mugu ci mɔbili fila ninnu lajɔra donc o mugu ci in de senfɛ kabiri yen i b'a ye fɔlɔ mugu bɛɛ cira mɔbili kelen de la ni o ye sumayila tun bɛ mɔbili min kɔnɔ ye mugu in bɛɛ cira o mɔbili de la mugu cilen mɔbili la donc garde corps tun bɛ sumayila kɛrɛfɛ donc kisɛ ye o de sɔrɔ nka alhamdulila kisɛ ma sumayila sɔrɔ garde corps kɔni ale fatura finalement an bɛ dugawu don kɛ fure ye ala k'a dayɔrɔ sumaya maintenant mugu cilen sumayila nɔfɛ mɔgɔ dɔ fana ni o ye cɛkɔrɔba ye n'o ye yatara ye an ka cɛkɔrɔba don an bɛ dugawu don kɛ ala ka bana ala ka a nɔgɔya donc kisɛ ye ale sɔrɔ ale galaka yan fan in fɛ mais u tun b'a dɔn yɛrɛ ko kisɛ ma don donc kisɛ ale sɔrɔ ale galaka yan fan fɛ donc ale kun joli bɛ ka bɔ kosɛbɛ donc ale kɛrɛfɛ denmisɛnnin wɛrɛ tun bɛ yen donc komi an tɛna mɔgɔw tɔgɔ fɔ komi caman bɛ minɛlen don caman minnu bilala donc u ka sutura kama an t'u tɔgɔ fɔ donc wɛrɛ tun bɛ yen joli bɔnna ale kan kosɛbɛ kosɛbɛ mais kisɛ ma ale sɔrɔ donc u jiginnen banbanci ninnu banbanci ninnu tun bɛ taa fo mɔgɔ tan ni fila mɔgɔ tan ni saba ɲɔgɔn na banbanci ninnu marifa tun b'a bɛɛ bolo a bɛ fɔ min ma ko ak quarante-sept n'o ye kalachnikov ye banbanci ninnu talikiwaliki tun bɛ a bɛɛ bolo talikiwaliki bɛ a bɛɛ bolo talikiwaliki ninnu bɛɛ tun dayɛlɛnnen don u bɛ ka kuma dɔrɔn kuma ninnu kɔni bɛ ka kɛ filakan de la banbanci ninnu y'u lajigin ka bɔ mɔbili kɔnɔ donc u kɛlen k'u lajigin ka bɔ mɔbili kɔnɔ u ye sɔrɔ k'u dama ɲininka mun y'aw se yan aw bɛ mun na yan aw bɛ taa min aw ye jɔn ye o kɛlen sumayila n'a ka délégation mɔgɔw hɔrɔnya ni danbe kɔnɔ u k'u ma k'olu bɛ campagne de la ko sumayila sise ka campagne ko o de y'u se yen k'u bɛ ka taa kumayira o kɛlen banbanci ninnu ka sɔrɔ k'a fɔ ko aa ko sumayila sise k'olu ye sumayila sise tɔgɔ mɛn ko mais ko u tɛ sumayila sise dɔn ko jɔn ye sumayila sise ye o kɛlen sumayila sise bɔra jama la k'i yɛrɛ yira ko ale de ye sumayila sise ye sumayila sise kɛlen ka bɔ k'i yɛrɛ yira k'ale de ye sumayila sise ye u ka sɔrɔ ka sumayila sise ta moto la donc ko tɔw k'u kɔnɔ u taara ni sumayila sise ye o wagati kɔnɔna na u ye tɔw ɲɛ siri u ye tɔw bɛɛ ɲɛ siri k'u cɛ ka bɔ sirada la u ka u yɔrɔ janya dɔɔni sira la ka taa n'u ye yɔrɔ dɔ la yɔrɔ in yɛrɛ esansi bidɔn tun bɛ yen moto wɛrɛw tun bɛ yen mɛ mɔgɔ ninnu tun bɛ moto dɔrɔn de la donc u taalen ni sumayila sise ye ka kɛ fo miniti mugan miniti bi saba ɲɔgɔn u seginna ka na o kɛlen u seginna ka na tɔ ninnu sɔrɔ yen o y'a sɔrɔ dɔw tora yen minnu bɛ ka mɔgɔ jama tɔ ninnu delegation mɔgɔ tɔw kɔlɔsi u nalen olu sɔrɔ yen donc sumayila sise yɛrɛ k'u ma ko a banna sisan ka a ko bɛɛ ɲɛnabɔra ko bɛɛ bɛna taa so ko foyi tɛ mɔgɔ sɔrɔ donc sumayila sise ye jigisigi kuma caman fɔ a ka mɔgɔw ye o wagati de kɔnɔna na komi eh, sarafere u bɔra dugu min na o de ni ɲafunke ka surun donc dɔgɔtɔrɔso ɲumanw bɛ sɔrɔ o yɔrɔ de la u bɛ ka taa dugu min na o de ye ni burusi kɔnɔna ka surun kosɛbɛ donc u ko u ma k'u ka tila fila ye ko minnu banabagatɔw k'olu ka segin komi olu bɛ se ka furakɛli sɔrɔ cogo min na donc ko sumayila ni a ka jama tɔw k'olu ka kɔntiniye ka taga u ka kuci la kumayira o wagati de donc garidikɔri in ale ye tɔni in ale tɔ foyi kun t'ale la bilen donc ale donna mɔbili kelen kɔnɔ mɔbili min bɛna segin cɛkɔrɔba min tun bɛ sumayila kɔ n'o yatara ye ni bali ale sɔrɔ ale fana farala garidikɔri in kan komi banbanci ninnu tɛ se mɔbili boli la donc u ye sofɛrikɛ kelen ta u ka fara mɔbili bolila ninnu kan ani min tun sigilen don garidikɔri kɛrɛfɛ ni garidikɔri joli bɔnna ale kan a kɛra u ɲɛna ko marifa bali y'o fana jogin kosɛbɛ donc u ko ko o fana ka fara u kan o fana faralen u kan sumayila bɔra jama la ka n'a fɔ terorisi ninnu n t'a dɔn sa terorisiw don banbanciw don mɔgɔ min ka cidenw don ka n'a f'u ɲɛna k'u k'a to ko cɛkɔrɔba denkɛ fana ka da cɛkɔrɔba kan ko parce que ko cɛkɔrɔba denkɛ n'o yatara ye n'a di ko o denkɛ de dalen don a kan ka tugu ale kɔ kanu kama ani balimaya kama ani eh, jɛɲɔgɔnya kama donc ko u k'a to ko cɛkɔrɔba n'a denkɛ ka segin ɲɔgɔn fɛ u sɔnn'o ma donc cɛkɔrɔba n'a a denkɛ olu donna o mɔbili kɔnɔ donc olu y'u senna kunda sarafere kan o kɛlen u ka sɔrɔ ka tɔ ninnu bɛɛ delegation mɔgɔ tɔw bɛɛ olu don mɔbili dɔ in kɔnɔ u ka sɔrɔ ka olu ka sira dɔ in minɛ n'o ye kumayira sira ye o wagati de u farala fila ye u faralen fila ye delegation min seginna ka na donc sarafeere olu yɔrɔ min na ni u y'u lajɔ o ni sarafeere yɛrɛ ni a janyana kosɛbɛ an bɛ se k'a fɔ a tɛ tɛmɛ ɛrɛ fila kan u y'olu la munumunu ni u ye ka don n'u ye sira fitininw fɛ k'u la munumunu k'u la munumunu fo ɛrɛ wɔɔrɔ ɲɔgɔn donc an bɛ se k'a fɔ peut-être que garde corps in yɛrɛ fatura o wagati ninnu kɔnɔna de la sa o a selen de a fatura o mais en tout cas u y'u la munumunu k'u la munumunu donc olu yɛrɛ u ma don mɔbili ninnu kɔnɔ dɛ u bɛ moto de la ninnu nɔfɛ donc sisan u y'u la munumunu k'u la munumunu en même temps u ka taliki waliki ninnu kɔni bɛ kuma la dɔrɔn u kɔni u sera fo yɔrɔ dɔ la o y'a sɔrɔ dugu yɛrɛ kun tilala kosɛbɛ kosɛbɛ u ye mɔbili lajɔ u kɛlen ka mɔbili lajɔ u k'u ma ko sisan ko cɛkɔrɔba denkɛ ko o ni dɔ in joli bɔnnen kun don min kan komi u bolo o ma bana kosɛbɛ ko olu ka tagama u sen na ko ka don dugu kɔnɔ ko ka taga fo sarafeere dugu kɔnɔ k'u ka taa mɔbili wɛrɛ ɲini ko ka na ninnu banabagatɔ ninnu ta k'olu u tɛ se ka kɔntiniye tuguni donc ko olu bɛ segin donc u ye olu lajigin k'olu lada yen u kɛlen k'olu lada yen u ka sɔrɔ ka sofɛrikɛ k'o ma dɛndɛn tugun u n'o ka segin ɲɔgɔn fɛ u n'o ka segin o kɛlen na donc ninnu selen dugu donda la parce que dugu ninnu i m'a dɔn k'a fɔ an ka sɔrɔdasiw n'an ka finitigiw jɔda ɲɛnamaba foyi de t'u la yen mɔgɔw dugudenw yɛrɛ de kɛlen bɛ k'u labɛn mali camancɛ yɔrɔ ninnu bɛɛ la dugudenw de bɛ patrouille ni fɛnw kɛ k'u yɛrɛkun lakana k'u yɛrɛ ka sécurité assurer n'o tɛ gouvernement kɔni ale sen foyi tɛ foyi la yen o de senfɛ u ni o patrouille de bɛnna olu k'u ma ye o denmisɛnninw ko olu ma sɔn u ka don parce que olu ko ko yɔrɔ ninnu man ɲi k'olu tɛ se ka risiki ta donc u tora dugu donda la fo dugu jɛlen dugu jɛlen u ka sɔrɔ ka taga mɔbili ɲini u ka sɔrɔ ka taa u ka parti siège la ka bolifɛnw ɲini ka na ni banabagatɔ ninnu ta donc o wagatiw de la kibaruyaw bɔra k'a fɔ ko sumayila sise ninnu bilala parce que a tun bɛ mɔgɔw kɔnɔ komi ninnu sera donc ko komi u tun t'a dɔn minnu taara olu ka kibaruya kɛra min ye donc u kun bolo ko telefɔni kow man nɔgɔn kumera donc ko u bilala o de la kibaruyaw kun bilala internet ni fɛnw kan k'a fɔ ko sumayila sise bilala wagati dɔ la o sɔrɔla o de fɛ mais o y'a sɔrɔ u ma bila o y'a sɔrɔ u ma bila donc o kɛlen sisan a tɔ komi an bɛ sumayila ko kuma de la a tɔ u tununa u tununa ma se kumayira bilen mɔgɔ t'a dɔn u taara yɔrɔ min na mɔgɔ t'a dɔn u taara yɔrɔ min na mɔgɔ caman kumana dɔw ko k'u bɛ kufa bolo mais anw fana ye dɔ anw fana bɛ ɲininiw kɛ rezow b'an bolo an y'a ɲɛɲini donc anw ni kufa ka mɔgɔ kɔrɔ dɔw kumana ah, komi gurupu misɛnmisɛnnin ka ca yɔrɔ ninnu na nka ko in jɛlen tɛ kosɛbɛ n'u tun bɛ kufa bolo u mɛnna kufa bɛ revendication kɛ u mɛnna kufa ninnu ma kuma bon o kɛlen audio caman circulera o audio ninnu bɛɛ ye faux de ye o audio ninnu bɛɛ ye faux ye audio dɔw ye tiɲɛ ye négociation bɛ sen na ɛɛ parce que u minɛlen kɔfɛ o dugusajɛ kumera maire donc kalosi ni anw yɛrɛ u tun kɛlen k'a da nkalon d'anw na ko anw ni min tun bɛ ɲɔgɔn na ni o yɛrɛ papiye ko bɛ tribunal la hali bi donc u taara o cɛ donc kalosi cɛ donc o kɔfɛ ale denkɛ o ni u y'o wele u ye vocal dɔw ci o ma donc o y'olu lase anw ma anw y'olu sɔrɔ olu o ye gurupu wɛrɛw de ye minnu y'a yira k'a fɔ ko u bɛ olu bolo mais mɔgɔ si t'a dɔn u bɛ mɔgɔ minnu bolo olu kɔni ko sumayila sise ninnu ko foyi t'u sɔrɔ k'u bɛ yen ko tɔɔrɔ si t'u la k'u ka kɛnɛ ko jagoji kɔni t'u bolo ka di olu ma ko jagoji t'olu bolo ka di u ma ko nka k'u ka kɛnɛ bon jateminɛw dun y'a jira k'a fɔ o fɔlen an y'o vocaliw sɔrɔ o fɔlen kɔfɛ tile fila o kɔfɛ ko jagoji karitɔn camanba de ye ba tigɛ donc jagoji karitɔn caman ba de ye ba tigɛ o dun b'a yira k'a fɔ anw kɔni y'a kɛ peut-être que u taara jagojiw san walasa u bɛ se k'u ladon cogo min na ka ɲa nka kibaruya ninnu komi anw bɛ fɛn caman kalama yɔrɔ ninnu kow la a kow bɛɛ tɛ se ka ɲɛfɔ mais ko ninnu bɛɛ tɛ jɛlen kosɛbɛ kosɛbɛ k'a fɔ ko kufa kɔni don siga b'anw na kosɛbɛ kosɛbɛ parce que kufa baara kɛ cogo tɛ nin ye et puis ko kufa ka sumayila sise minɛ aa o bɛna kɛ degun belebeleba ye o bɛna kɛ degun belebeleba ye parce que n'i ye kufa baara kɛ cogo jateminɛ kufa tɛ se mɔgɔ gansanw ma ten kosɛbɛ kufa ninnu ta bɛ u ni sɔrɔdasiw de cɛ u ta bɛ u ni famalamɔgɔw de cɛ u ta bɛ u ni famaw ka lasigidenw de cɛ sumayila sise dun tɛ fama ye fama ka lasigiden tɛ sɔrɔda finitigi tɛ donc fo politisiyɛn gansan de don donc o b'a yira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la ni kufaw ye sumayila sise minɛ o ye fili sira ye o fana ka tɛmɛ ka bɔ yen n'i y'a jate minɛ i b'a ye k'a fɔ ko an ka lakanabaaw hali bi an bɛ don min na ko bi n'an bɛ ka kuma ko in ma ta ba la an fɛ kosɛbɛ kosɛbɛ parce que hali n'i y'a jate minɛ nin bɛɛ kɛlen kɔfɛ sumayila sise ka denbaya bɛ ɲafunke mais hali garidini kelen k'u lakana faamaw m'o kɛ hali garidini kelen faamaw m'o kɛ wa sumayila sise y'a ka kanpaɲi bɛɛ kɛ k'a ban mali a fɔli a kuma dɔw fɔli man nɔgɔn n y'o de fɔ aw ye ne t'a ka parti la ne tɛ mɔgɔ defan mais ni min kɛra parce que anw bɛ fɛ ne sago ye jamana ye a ka k'an bɛɛ sago ye o de la politiki yɛrɛ anw yɛrɛ bɛ k'an sen don a la mais sumayila sise a sɛgɛnna kosɛbɛ kosɛbɛ a sɛgɛnna kanpaɲi na yɔrɔ ninnu na parce que yɔrɔ minnu na ni ani finitigiw dara a kan yen ka a ka lakana sabati sɔgɔmada kelen u y'a wajibiya a kan ko f'a ka waa kɛmɛ sara yɛrɛ o fana man nɔgɔn dɛ gouvernement dun ka kan ka bɛɛ ka lakana de sabati donc komi ko ninnu hali bi anw kɔni bolo u mana a ɲɛnabɔ cogo o cogo u ye intervention de kɛ sa wa militaire de kɛ sa wa u ye négociation de kɛ sa wa sumayila sise bɛ bila cogo min na parce que nin ye degun de ye nin ye lebu de ye an ka jamana bɛɛ ma ani jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen ma n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ sumayila sise minɛ ni bi cɛ kuma caman fɔra mais a caman ni sababu tɛ bɛn a caman ni tiɲɛ ka jan ɲɔgɔn na mɔgɔ si t'a dɔn hali bi sumayila sise bɛ gurupu kelen min bolo parce que gurupu ma a revendiquer Groupe ma a revendiquer mais en même temps mɔgɔ dama damani ni groupe mɔgɔ dama damani mɔgɔ tan ni saba mɔgɔ tan ni naani ɲɔgɔn dɔrɔn o ka se ka nin embuscade sugu da ka mɛɛn yɔrɔ nin na ka mɛɛn tan ni ka segin na foyi m'u sɔrɔ o dabalibaya b'anw na kosɛbɛ kosɛbɛ en tout cas o dabalibaya b'anw na kosɛbɛ kosɛbɛ o fana k'i tɛmɛ ka bɔ yen n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ sumayila sise ka nin ko in a kɛra wagati la politiki wagati tun ka gɛlɛn a wagati la kosɛbɛ kosɛbɛ donc est ce que mɔgɔ wɛrɛ sumayila sise tununi tɛ mɔgɔ wɛrɛ arranger mɔgɔ min ni amadu kufa tɛ kelen ye ni o tigi bɛ fɛ ka a turu da amadu kufa kun Parce que nin groupe in n y'a yira aw la k'a fɔ cogo min na groupe ninnu mɔgɔ caman bɛ groupe ninnu dɔnnen don groupe ninnu mɔgɔw dɔnnen don nka yɔrɔ in mɔgɔ mɔgɔ caman tɛ nin groupe ni mɔgɔ ninnu dɔnnen tɛ hali bi sumayila sise bɛ minnu bolo kɔni ninnu dɔnnen tɛ hali bi nka sumayila sise minɛni dugusajɛ u sirannen tun don a tun b'u ɲɛna ko tubabuw bɛ na intervention kɛ u ye mini caman da yɔrɔ ninnu na o de la mɔbili laban dɔ explosera mini dɔ explosera ni mɔbiliw ye bon o kɛlen yɛrɛ la u nana dugu kɔnɔ n'i y'a mɛn k'u taara alimami bara yafa deli la k'u taara yafa deli ko olu ye mugu ci ko walasa mɔbili in kana na mini sira fɛ ko mais ko mɔbili sofɛrikɛ m'o mɛn de mais u kɔni ye miniw caman da yɔrɔ ninnu na a ko kɔni n'i y'a jateminɛ k'a ye i b'a ye k'a fɔ an bɛ wagati min na ko bi a b'i n'a fɔ ko in an ka ani sababa minɛ an ka seli an ka dugawu kɛ sumayila sise bɛ segin cogo min na a ka denbaya kɔnɔ sumayila sise bɛ segin cogo min na a nɔ na u kɛrɛfɛ ka sɔrɔ a ma kɛ baasi ye a ma a ma kɛ baasi ye an ka jamana ma ka sɔrɔ a ma kɛ baasi ye an ka sigidaw ma o sira bɛ fɛ an ka an fanga kɛ kelen ye jamanadenw an ka an hakilina kɛ kelen ye min ye intervention militaire ko ye jateminɛ ka kɛ kow la n'a bɛ kɛ a ka kɛ ni professionnalisme ye a ka kɛ ni hakilisigi ye parce que an y'a ye faransɛw ye minnu essayer Niger o labancogo ma ɲa nin bamanci wale ninnu nin bamanci wale ninnu kɛbagaw ni dɛmɛbagaw b'u la u ɲɛ ka dɔn a ko a bɛ kuncɛ cogo min na k'a kɔlɔlɔ dɔgɔya an ka don o sira fɛ o ka fisa ni a fangalama ye parce que an ka jamana ka kunnawolo tɛ nin na an ka jamanaden si kelen kelenna ka kunnawolo tɛ nin na parce que sumayila sise dɔ fa don an ka jamana kɔnɔ mɔgɔba don donc k'a fɔ ko o ko ka kɛ nin cogo la o ye an bɛɛ de kunko ye o de la an balimaw o de tun ye eh, bi video ye anw bɛ labɛnw na walasa eh, kow anw yɛrɛ sen bɛ se ka don a la cogo min na walasa kow bɛ kɛ an sago ye lakana bɛ don an ka jamana kɔnɔ cogo min na donc ni i fana kunkelenna o ye i bɛ se k'i abonner an ka page la comme ça an ka video nataw i b'olu sɔrɔ i ni an bɛ ɲɔgɔn faamu kosɛbɛ kosɛbɛ mais sumayila sise ko fana ni e yɛrɛ bolo intervention militaire de kan ka kɛ ni mali sɔrɔdasiw de kan ka kɛ ou bien ni tubabuw de kan ka kɛ ou e bolo ni négociation de kan ka kɛ komi commission dɔ bilala sen kan donc o commission in fana ni o dira pinochet ma donc hali ni mɔgɔkɔrɔw donc an bɛ minnu dɔn kosɛbɛ kosɛbɛ parce que video dɔw la an ye mala ye donc alpha den mala ani eh, asan bari donc an b'a bɛɛ kalama u bɛɛ bɛ baaraw la donc u bɛ u bɛ u bɛ kow la donc hali ni u bɛɛ sen b'a la ani an ka alimami diko u bɛɛ wulilen don k'u jɔ kosɛbɛ kosɛbɛ min ta bɛ kɛnɛ kan o min tɛ kɛnɛ kan o bɛɛ de wulilen don k'i jɔ donc ni aw bolo o sira de ka ɲi ou bien an ka tubabuw de sen don a la an ka eh, ɲɛmɔgɔ an fa n'an ka cɛkɔrɔba n'o ye sumayila sise ye a bɛ se ka segin a ka so kɔnɔ cogo min na donc commentaire la i bɛ se k'o détail di yan nɔ walasa an bɛ se ka eh, kibaruyaw falen falen an ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na donc k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ merci